ọhaneze ndị igbo ekele m unu ka onye chiri ya zere ka onye na-emekwa n'elu ụwa ya gaziere ya taa taa bụ ụbọchị iri na abụọ ke wụ ahịa orie n'ime ọnwa ọgọst 2025 anyị wetara unu ife omume anyị nke a na-akpọ ife nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ afa m bụ ezinne oke nwa ị kpọọ m ọlaedo aga m aza gị aza ka akpọ m nwa abịrịba aga m aza gị aza ka akpọ m nwa abịrịba ndị abịrịba ji eje mba aga m aza gị aza enwekwakwa m afa ọfụrụ nke a na-akpọzi m ugbu a na anyanwụ nke ụtụtụ ọkwa ị na-aghọta ọkala aka i lee anya n'etiti m ị ga-ahụ ụmụada igbo ndị tozuru etozu ndị mụ na ha so nọrọ ebe a i lee anya n'aka nri m lee anya m n'aka ekpe ị ga-ahụ ụmụada igbo hụkwa onye ọbịa anyị nke nọ ebe a taa ọmụwa adure kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ndị ọma ndewo nụ aha m bụ nwaada adure dị ka unu si mara abụkwanụ m nwaada anambra steeti awụkwanụ m ada na-eri ukwu anụ ị na-aghọta ada ọmụma asaa Hmm, ị na-aghọtanụ otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa dịka

oriakụ adaugo hmm. adaugo london ndị na-eme ka o si adị ndewonu ndewo ọhaneze ndị igbo o nwere akụkọ nke na-emenụ nke na-ewu ewu na soshal midia m niile akụkọ a hmm, a kọwa ya taa chi ga-eji chi ga-abọ n'ihi na ụdị akụkọ ọ na-atọ ụtọ ọ na-afụ ụfụ ọ na-eme ihe nwunye ọ na-eme ihe mwute n'obi ọ na-emekwakwa ihe ọ wụ ntị abụọ nụ ya ọ dị ka ntị abụọ ọ chọrọ ime wuu ihe na-eme o ata akụkọ a na-akọrọ unu mere eme n'obodo anyị wụ Abia steeti n'obodo nka obodo nka olee akụkọ ihe merenụ unu chọrọnụ ịnụ ka m kọọrọ unu kọwara anyị ntị m na-anụ oo. ngwa nụnụ ọha na eze ngwanụ gerenụ na akụkọ a Mhm. o nwere akụkọ nke merenụ na soshal midia ma anyị hụkwara ya o wiri ewi wee wi karịa ọ wụrụ otu nwoke ọ wụ ọ sịkwa ya ọ sị ya ya na nwunye ya ha bịara bịa nwee ihe esemokwu kee ihe kpatakwaranụ na esemokwu ha ya ọ bụrụ na nwoke o nwekwanụ ihe na ọ naghị emekwaranụ nwunye ya ọ na-emere ya elu ọ na-emere ya ala fon nwunye ya emebie o gotere nwunye ya iPhone 16 werezie nke ochie gaa n'ebe a na-emezi ya gaga mezie ya o mezichaa ya

si na the woman ya onwe ya nke nwaanyị a otu nke nwoke na ha gara ga mee ihe a na-akpọ threesome onye mama m kpara eze ị ma nke a na-akpọ threesome ụmụ nwoke na-abụ ndị ka na-emekwa ofu enjoyment. nwaanyị a na-akwarịkọta na ha sụkwara nwaanyị nke ahụ. ọ ya mere anyị ji kpọbata onye ọbịa anyị ka ọ bịa maka ọ wụ nwoke hmm. nke nọ n'etiti ụmụ nwaanyị hmm. ka ọ bịa ka ọ kọwara ọha na eze hmm. ka anyị kwuo okwu a n'ihi na okwu a na ọ kafekarịala okwu jiri ọnụ okwu jiri ọnụ maazị emenike kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ee eh, daalụ ọ mụwa ka a na-akpọ akụkọ abịa maazị emenike iroegbu kụwanụ aka abịago m ị na-achọ ihe na-eme n'abịa gị hmm. chọrọ ịnụ akụkọ abịa ọ mụnwa nụnụ ndị bekee ga-akpọ ya full stop hmm. full stop gbasara akụkọ abịa ọ mụ ji ya kpọmkwem so abịala m na show taa m na-ekele unu ụmụ asa hmm. m na-afụ unu otu a ọ na-adị m ka ga-alụ nwaanyị atọ ma anọ ma ise cause ụmụaka ụmụazị a na-ịgba machara mma abịago m na show a taa Anyị abịago. Anyị ga-akọ akụkọ Anyị ga-akọ akụkọ. a. osigo ngwa gerenụ isiokwu anyị ajụjụ anyị taa bụ n'etiti nwoke na nwaanyị ka onye yiri gị bụ onye na-aka akwarịkọta iko n'ezinụlọ n'etiti nwoke na nwaanyị ka onye ọ dị unu dịka ọ yanwa wụ onye ọ na-anụ ọkụ n'isi mgbe niile ka emewe emewe ka emewe emewe ka anyị nụwakwanụ from you adure ị hụ ụdị m si suo ude hmm. ike gwụrụ ike gwụrụ mana i lee anya na na society anyị ebe anyị nọ uche m ọ dị m ka ọ ụmụ nwoke na-aka akwa iko a hmm. ake na-aghọta emeghe ete na ha wụ ha dị polygamy in nature hmm. ụmụ nwoke ha na-akwata like ha na-ahụ ya a sị na o nweghị ihe ọbụla ọ wụ ama m ị na-aghọta nke ahụ ntụnye nke mụ o kekwanụ ihe i nwere ikwu dịka adure si kwuo ị ma na e onye e jidere bụ onye oshi hmm. ị na-aghọta hmm. ụmụ nwoke na-akwa iko chee ma ọ hanwa kacha akwa mana nwaanyị chọrọ ịkwa iko ọ ga-akwa ya

ị na-aghọta hmm. ọ bụrụ onye nwoke kemgbe mma amatala ka ihe na-akọrọ hmm. so ị jụkwa m m ga-asịkwa nwaanyị na-akwakwa hmm. nwoke na-akwa nwoke na-akwa ị na-aghọta ha niile wụcha ndị ọkwa iko na ntụnye nke m nwa ọ yiri m dịka ọ wụ nke ụmụ nwoke wụ ndị ọ ka njọ mana ọ bụ nwaanyị mewe nke ya ada ama ada ama ma nwaanyị kwawa iko eh. because nkwanye ugwu ọ na-enyekwa di ọ kakwa na-enye ya ị na-aghọta otu o si agbakwa ya ụgwọ gakwa na-emekwakwa wife material amakwa ma ụdị amakwa Esiga na-eme nka nri, Mana ya esigakwa nri ama. ị gaghị amakwa na o nwere ihe ọzọ ọ na-eme ịma ya ekwugogo okwu a maazị emenike jos na ọgba nkịtị Were aka ya arụ ka ọ tụcha. maazị emenike jos na ọgba nkịtị ka ịnụgo ihe ị nwere ikwu n'okwu a em unu agbalịala unu etila ọnụ n'okwu a from em, different angle ma ọ wụkwa ndị bekee but ị ma na i leziekwa anya ọfụma ọ dị m ka ụmụ nwanyị ka akwa iko i kwuru Ekwenye eziokwu m, ekwenye na m. marriage karịa ụmụ nwoke i kwuru eziokwu ị ma nwaanyị ji ekwu ihe a mba Nke ihe ọ- wụ na onye ọbụla na-anụnụ na nwoke na-akwa iko ebe a ga-ahụkwa sị oke nwoke a lekwe enyi ya nwaanyị but ị hụ mpụ ụmụ nwaanyị na-eme Ee. nke a amaghị ma ndị na lọji ndị nwecha shuga shuga bọị ihe ụmụ nwanyị na-eme na fonu ndị lụrụ di ọkụ dị over i chekie chaatị ha hmm. gaa chekie secret movement nke ha na-ezo n'ihe ezo i chekie ya ọfụma nweta ihe ndị bekee na-akpọ data eh. i lezie ya anya ọfụma nyoo ya ọfụma eh. ị ga-ahụ na ụmụ nwaanyị ka akwa iko na marriage karịa ụmụ nwoke ihe dị iche wụ na dị iche wụ na ụmụ nwoke ị na-ahụ na ha asụga eh, eh, maka ụmụ nwoke mm. but i le ihe ụmụ nwaanyị na-eme anyị ma the worst part wụ na ị gaghị ama as nwoke na ọ gị na-eduru nwunye gị gaa dugara enyi ya nwoke hmm. okay ọ ihe a ndị bụ ndị bekee sị na what a man can do a woman can do a woman can do better ị hụ nke a na nke a ụmụ nwanyị ka ụmụ nwanyị ka ị ma ee ọ nwere okwu o kwuru ebe a nke tọrọ m tọpịa ma tọpịa sị na nke nwoke kwa na-eduru nke nwaanyị ka na-edunye ebe ọ ga na-akwasị iko to me na ntụnye nke mụnwa ọ bụrụ na nke nwoke na-eme ihe kwesịrị ime nne m i ji okwu Ebu- echeghị m na na nwunye nke ya nwunye gara ya hapụ iro ị ghọtago so sir emenike Mm. maazị emenike Mm. kọwatụkwara anyị ihe i miniri na ntụnye nke gụwa Mm. ihe ị na-ekwu na nke nwoke bụ nke na-akpọrọ nke nwa nke kwa kpọchakwa ebe onye ọ na-ekekwazikwa na-akwasikwa iko anyị aghọtachaghị ya o nwee okwu ndị igbo na-ekwu a sị na ma ị kpacha anya as nwoke nwunye gị ga-asị na ọ chọrọ ịnyụ mamịrị n'abalị mm. mgbe ahụ a na-enwenụ bathroom na n'ezi mm. na ọ gịnwakwa ga-akpọrọ nwunye gị mana ọ gwala iko ya nwoke nọrọ na toilet ahụ na-abịa ị ga-akpọrọkwa nwunye gị ahụ jirikwa mma i ji echedo ya dubakwa ya n'ime toilet ahụ ya gbachie toilet onye nche gaga nọzie na-eche nche ya kwachaa iko inside ya pụtakwa e durukwa ya duba n'ime ụlọ na nke ị na-ekwu ya i lekwa anya n'ime okwu anyị kwuru stori ị kọwara ị gwara anyị na ọkwa di di nwoke ahụ na di nwaanyị ahụ na onye na-akwasị ya iko na-awụ enyi enyi ịhụ na na ọkwa nyanwa kpọrọ ya bụ kpọgara jee ebe ọ na-akwasị ya iko so ihe i kwuru ọkwa ihe i kwuru sị na ee ọ sị na nwoke na-eme ihe o kwesịrị ime na nwunye ya agaghị akwa iko nke a fafafa foul ma ọ bụ ndị bekee ngwanụ onye bụ onye ọjọọ bụ onye ọjọọ ọ dị ka ihe a na-akpọ ndị bekee na-akpọ kleptomania ndị a na-ezu ohi mm. i lekwa ihe ha na-ezukwa ha nwe n'ụlọ so you see the problem ịma eh, ihe i kwuru mm-hmm. ugbu a na ị bịakwa n'ebe nke ụmụ nwoke nọkwa ihe ọ wụla ọ sọrọ gị meere nwoke mm-hmm. anya ya ga-agakwa n'ezi mm-hmm. ụmụ nwaanyị ọ wụghị ụmụ nwaanyị niile wụ ndị na-agba n'iro correct mhm. eziokwu eziokwu but i lee anya n'ebe nke ụmụ nwoke ihe anyị chọrọ ka ị were ọnụ gị kwete kwete na nke ụmụ nwoke ka njọ ah, si na akpụta m ekwo eh, maka na nwa nwoke ka m kọwaara gị ka m kọwaara gị ị ga-ama ị ga-ahụ na eh? nwoke na-akwa iko ị na-ama ha a na-ahụ ha hmm. you get the point now and um, eh, but nwaanyị na-akwa iko ị naghị ama ha just like you said nwoke a ga-akwado iko for six months nwunye ya ga-ama na ọ dị ka di ya na-aga ije somehow hmm. but nwaanyị nwere ike ịkwa iko for five years ị gaghị ama hmm. and i lekwa ya very well ụmụ nwanyị na-aka emaintain relationship nke gara aga before ha lụọ di mgbe ha lụchara di onwe mebe ịnwụwa enyi nwoke ị ga-ahụkwa ha na ha achatịkwa nwobere nwobere ha na ha ekwukwa even mgbe ha lụrụ di so ị calculate ya very well so ụmụ nwaanyị anaghị adị open otu ụmụ nwoke na-adị open ị eh. ga-ahụ na

because ị ma na otu ihu anyị dị iche n'iche ọkwa otu ihe na-akpa anyị nụ dịkwa iche mhm. ọ wụ m ga-ekwu okwu ihe gbasara nwoke mm. titikwa ọnụ na nke gbasara nwaanyị mm. ị wụrụ nwaanyị ee eh, because anyị na nwaanyị bi nụ onye nwere anwụ na nwaanyị bi and gị na nwaanyị emekọla ihe for so many years kwesịrị ịmatụ ihe na-emenụ one bụ ihe ndị bekee na-akpọ insatiable needs ihe a na-agụ gị nụ ị nweghị ike ijikata ya ọnụ for nke ihe gbasara nwoke na nwaanyị ọ gaghị ebi ọ gị nwa bụ nwoke ga-ejikata onwe gị ọnụ ị lụhana nwaanyị ị ga na-ahụkwa ụmụ agbọghọ dị iche n'iche ị ga na-ahụkwa ndị nwe ike ukwu ndị nwe ara ukwu ndị ndị na-eyi uwe dị iche n'iche na-edress anyhow but ọ gị nwa ga-ejikata aka gị ji onwe gị chịkata onwe gị ọnụ jide onwe gị ọfụma so nwoke ọwụla nwaanyị ọwụla na-enweghị ike ijikata onwe ya ọnụ na-adaba na akwamiko ihe ọzọ bụkwanụ na ka nwoke ka nke nwoke na nwoke lụrụ nwunye ị lụọ nwunye imele expect obi gị wụ na otu a nwunye gị dị mgbe ahụ ị lụrụ ya ka ọ ga-adịkwa mgbe ọ mụrụ ụmụ nwa abụọ atọ anọ ọ wụ n'eziokwu immediately nwunye gị bidoro ịmụ nwa ahụ ya ahụ mara mma i ji ele ya kemgbe ọ wụ na ike ya ya yọọ ọ wụ na ara ị ga-ahụ na ya amịkpọ mbụ m mana o sokwa na-amịkpọtụkwa ya ihu ya ahụ ihu ya ahụ dịcha fresh ga-ebido n'ụlọ ah, ah. ị ga-ahụ na ahụ nwunye gị ahụ ihe ga na-echenji so a sị nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị elela ya anya otu ahụ ọ mara mma na-elekwa anya na ahụ mara mma ga-adịkwa ọ gaghị adịkwa otu a very soon hmm. so ị bụ onye na-achọ ka nwunye gị mgbe ọwụla na-adị otu ahụ i ji lụọ ya ị ga-ahụ na anya gị ga-agawa n'ezi mm-hmm. ihe ọzọ wụkwa na ụmụ nwaanyị na onwe ha ha lụhana di otu a ha ebido kpawa agwa ọzọ chenjiwa ihe ahụ ha na-eme di ha ji hụ ha anya mgbe ahụ ha hapụzie ihe ahụ mewezie ihe ọzọ iji okwu na nka ọ wụ na onye wụ na em, n'ụlọ ya na ọ na-asa ahụ ugbo atọ mgbe ahụ ọ lụbeghị di nke ọ lụziri di obi ya wụ na na ya jidela nwoke nke a ya emezie ya kata ịma ihe bụ akụkọ abịa na-ekwu okwu ya ọ gaghị asazi ahụ ọ na-asa very well before ọ gaghị etikwa ihe ọ na-agbacha pim ọ bịa ya nọrọ n'ụlọ ya ma akwa ipeke ụmụ ihe ahụ ọ na-eyi ma peteri ọ na-eyi mgbe ahụ na nwoke na-ahụ ya ahụ ya na-eme pempempempempempempem Ọ dịghị easy. ya akwụsịghị ihe a niile so ị ga-ahụ na nwoke hụcha ihe otu a obi ya ga-awụ na na nwaanyị adịrọzịkwa ka ọ ka ọ na-adị before nna ya ọ dị- ọ dịkwa ka m ga-achọwakwa ife ọzọ n'ilo so ihe a wụ one or two issues for ụmụ nwaanyị kwanụ over expectation ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị anyị nwe kịta a na-akpọ ndị Gen Z wụ na ihe ọwụla e post na social media ọ ya na-atọ ha Ọ ya na-atọ ha ụtọ. ha na-ama na social media e nwe real life e nwe social media life social media na real life awụghị ofu social media life na real life awụghị ofu onye ọbụla na-epostụ picture na social media asaala ahụ penti ese picture ya eti ya but na real life ọ wụghị otu ahụ ka ọ dị ị ga-ahụ nwa Gen Z ga-alụ di na ya na-ahụ ndị ọzọ na social media ebe ha na-aga massage masseuse aga pịkasịa ha ahụ aga ebe a ha aga ala bekee ya na ebe asị my my husband cannot even do this can you imagine kind of husband i married a useless husband these are my fellow gen z ị hụ na some ụmụ nwaanyị unu ga-eweduta appetite ihe unu na-achọ akpịrị ogologo akpịrị ogologo

chefukwana o nwe ndị na-aga mgbazi kemana o nwe ụmụ kemana o nwe ndị na-aga mgbazi Ehe, nụ, nụ. ha ga-agbaziri ha apụta Best na-ekele approach. mụ So ihe akwa ha- ihe ha wee ọwụkwaghị ihe ha wụ o nwere ikike di gị na-emede ọfụma karịa nke ha eke na-aghọta maka na social media wụ ihe ọbụla m chọrọ ka ịhụ ka ị ga-ahụ Ka ị Nke m ga-ahụ na-achọ nne m. ịhụ, ị gaghị ahụ ya. otu a ma m ị na-aghọta nke ịsakwana ahụ ahụ ị na-ekwu okwu ya na ụmụ nwaanyị nne m ahụ na mụ ụfọdụ ndị nwaanyị na-alụọla di otu ihu nweta even ike agwụ dị gị ya nwaanyị bịa chi bọọ ụtụtụ ọ mara akwa kebishi akwa obi si na ụlọ pụọ n'iro kọlagote ihe ndị m ihe owere otu ọ dị gị hụ nwaanyị mgbe ihe owere akwa mabishie even ụfọdụ ikwute gị si ee alụla m di m ụmụ wee tinye ihe ọzọ fọrọ ọnụ ama m ị na-aghọta so ọ na-adị mma ụdị nwa agbọghọ m ihe ndị ahụ ọ na-eju m anya nwere ike ihe ikwute ha sị gị nne nwa maka na ị lụbeghị ị ga-alụkwa na ị ga-esokwa ha mekwe ụdịka ihe ndị a nwekwa ndị na- na- na-enyekwa di ha udo udo nke mkpụrụ obi ha bata ee Mm. papa emeka nke a papa emeka nke emekwa nke emekwa nke emekwa ị gaghị ekwe ka nwoke ṅụọ mmiri tọba iko ama m ị na-aghọta ihe na na-esokwa agbapụ nwoke n'ezi makwa o nwe ụmụ nwoke ndị nwunye ha na-akpazikwa agwa hmm. nwunye ha makwara mma hmm. nwunye ha even nwunye ha even ọ na-ejike ọfụma o nweghị ihe nwaanyị na na-eme ma na ị hụrụ ha n'ezi ihe ọbụla na skirt a na-agadiga ha

na-anọ with nwunye ya ya wụ that hmm. na ha na-ahụkọrịta onwe ha na bed hmm. three times in a week hmm. ga-erute ụlọ sị nwunye gị mkpebi ka e wee na ọ sị gị ee eh, ike agwụgokwala m ike enwere m ume ekliniga m ụlọ kemgbe ụtụtụ enwere m ume

dịka akụkọ bịa si dịka o si kwuo nwaanyị na ị lụrụ di mụọ nwa apụtaghị that na ị wụ ọ dị ka nke m nụrụ ọ na-akpọ nwunye ya fairly used mother of four. Oh! nne m gịnị fairly used mother of four. ọ ka nọrọkwa na marriage. ọ ka nọ na the marriage na ka ihe na-akọ. ị lụọla nwaanyị ị lụọla di mụọ ụmụ a ga-eme gị ka ị na-akpa agwa makwa ka ị na-edresị dịka onye mma mm. ị kwesịrị ilekọta onwe gị anya maka na a na-asị ọ wụ anya bu ụzọ richa mm-hmm. ọnụ eri ụfọdụ mgbe eh. ọ na-awụchakwa ego ngwa chekele ka m jụọ unu ajụjụ a ọ dị unu dịka ego ọ na-edese marriage ọ dị unu dịka ego ọ na-edese ọlụlụ di na nwunye ka m Ọ dị etitụ okwu. ọnụ na ihe gbasara ego Em, o nweghị ihe a ga-asị na ọ ya na-edose alụlụma di na nwunye ihe na-edose alụlụma di na nwunye wụ ihe ndị bekee na-akpọ patience nke a na-akpọ ya n'Igbo em, em, patience ndidi ndidi because ihe gbasara alụlụma di na nwunye ị ga-ahụ na di gị nwere ike inwe ego ya wụrụ na ọ maghị ịpịa ihe ọfụma ị hụna na ego cannot solve the issue maka na ihe akụkọ enyi m nwaanyị kọrọ ebe a di ya ji ego onye zụtara moto zụtara system ihe ọzọ wụkwa na di gị nwekwa ike ịma ịpịa ihe very well but o jighị ego di gị nwekwana ike iji ezigbo ego ọ dịkwanụ available ị ma na o nwe ị ga-enwetacha ihe niile o nwe ụmụ nwoke bụ na ha eji ezigbo ego o nwee ihe ị chọ ha ga-enye gị but taa ha nọ London tomorrow ha nọ New York nwanne echi ha nọ Saudi Arabia ha na-agbagharị ebe niile meanwhile ya wụ na nwunye o nwe n'ụlọ wụkwanụ nwunye na-achọ ka ya na di ya na-anọkọ ka ọ na-ahụ di ya mm-hmm. ka a na-eme express love mm-hmm. ka a na-ahụ together so that is where ndidi ahụ ji bata ị lụọ di as nwanyị or nwoke lụọ nwunye as as as as nwoke hmm. ga-ele anya ihe na nke na nke dị mma ga-eweru nke ahụ nke ahụ na-adịghị ga-edie ya hmm. ma ọ wụkwana ya anya gị ga-adị n'ezi eh, ewela iwe na ndụ ewela iwe na ndụ hapụgo ka o were ihe i kwuru hmm. i si na ọ bụrụ na nke nwaanyị di ya nọrọ na mba ofesi nke ọzọ ya nwa nọrọ ebe ọ na-achọ ka ya na di ya nọkọ hmm. nke nwoke ya nwa na onwe ya ebe ahụ ọ nọ ị chọrọ ịgwa m na o nwere side chick na ọ gba aka ka m akọwara gị ihe ị maghị ụwa ụmụ nwoke ebighị na nwanyị na ka e na-ekwu ya bụ na ị ga-ahụ nwoke na ọ chọrọ ịrụ ihe ndị bekee na-akpọ skyscraper mm. ọ chọọ ka business ya too ụmụ ụmụ nwoke wụ na ha na-alụ

n'ihu ụwa hmm. chineke nye gị business kpakọrọ ọnụ hmm. ị ga-ahụ na onye mesị chọpụta ị ga-ahụ na ụmụ ya alọta ụlọ sị honey i'm tired i've gone to work throughout the morning i'm so tired because most times obi gị niile nwere ike ịdị n'ọrụ gị ahụ and emedịghị careful ya egbuo your emotional

aka na-aghọta okay onye a na-aga business trips ndị a niile ị chọrọ ịgwa m na na o nweghị nwa nwa pịnọpịnọ nwa ọnụọgụ ọ na-akpọ nke na-anọ n'ebe ọ na-anọ Ehe, amaghị ma ị na-aghọta ị ma na Adure na-ekwu ihe a ọ na-ekwu ka ihe ọ ga-eme gị because ị na-eji anya nke gị ka o si dị gị n'obi na-ekwu ihe ọzọ ga-eme oyi ọ na-atụ ya hmm. ọ na-efeel lonely hmm. hmm. ama m ị na-aghọta even Bible na onwe ya lere even mgbe Chineke kechara Adam dị ya ya ọ sị ya mba ọ dịghị mma ka nwoke gịnị nọ naanị ya gị bịa sị m nwoke ugbu a na nwa na ugbu a ị ma na ị ma na ihe anyị na- ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ inwe di ji ezigbo ego nke anyị sị di gị na-eme travel everywhere ị ma na the number of people nọ na that category ha ehikwa nne

nwaanyị ọma even naanị akịrị arụ ha n'afọ ama m na ọta ha ego ego ọ bụ ndị ụmụ nwoke ndị lụrụ nwaanyị ngwanụ chekere ha wụ ndị ji Ehe. biznes na ọ wụ ndị a na-eme travụl ndị anyị chekere ka m jụzie unu Mm. kedu ihe ndị ụwa na-ekwu n'etiti ihe gbasaranụ di na nwunye ndị na-akwa iko ama m ị ghọtara ajụjụ a mba bịa ọzọ kedu ihe ndị ụwa na-ekwu n'etiti ebe di na nwunye nọ ndị na-akwa iko n'iro kedu ihe ndị ụwa na-ekwu gbasara nwoke ka ọ nwaanyị na ha abụọ ha ma abụọ okay okay okay aghọtala m chere eh. ama m na okwu juru gị n'ọnụ ka anyị n'ebe ị nọ

ọsọ o nwere ike ọ bụghị na ọ bụghị onye kwesịrị ekwesị ọsọ o nwere ike mba o nwere ike o nwere ike ya mba o nwere ike wụ ma achọghị ichefu n'ala Igbo mm. Mm. nwoke ga-alụli nwaanyị abụọ lụọ mm. nwaanyị atọ mm-hmm. o nwe ihe ga-eme ị na-aghọta mana anyị elela anya na ndị ụmụ nwaanyị mm. a sị ụmụ nwaanyị nwaanyị lụrụ di ị lekwa anya in some cultures nwaanyị ọbụla lụrụ di ga-akwasị onye ọzọ iko Mm. otu Yeah. ihe ma ọ wụ ihe abụọ nwere ike gịnị mee Eme ya. ị na-aghọta so ọ na-akara ndị nwoke mfe so ka ihe ndị ndị mmadụ na-ekwu ha na-asị dat na ọ karị ụmụ nwoke mfe Mm. ị na-alụrụ ụmụ nwaanyị makwa na inwe ndị side chick ndị ụmụ pinọpinọ ya nwere ebe Ọbịa, a ọbịa. ga-asị gị dat na

A- n'ụjọ nke nwaanyị ụjọ ụmụ nwaanyị wụ na ọ bụrụ na a chọpụta na di ha na-akwa iko n'iro ha buru akpa ha pụọ echi nwaanyị ọzọ ga-eburu akpa ha lọbatakwa Lọbata. Ị na-apụ bịa ka a na- lụwakwa. ka a na-anọchi na mana by the time anyị bilitekwaranụ, dịka ihe mma nwere ike ikwu anyị bilitekwanụ ọtọ dịka ụmụ nwaanyị Mm. kwụsị ịna-akwado ụmụ nwoke ndị na-epiogharị n'ezi

ebe ị nọ hmm. ka akpọ ya ka a na-akpọ nke ahụ status n'Igbo ị ghọta ebe ị nọ ebe ị kwụ n'oge ọ ga-enyere gị aka hmm. ga-amara ka ị ga-esi yuzuo ebe ahụ ị kwụ gaa n'ihu ihe dị mkpa bụ na nwoke kwesịrị ịma ebe ọ kwụrụ nwaanyị kwesịrị ịma ebe ọ kwụ na ọ wụkwanụ na nwoke ga-eyuzu ebe ahụ ọ kwụ na-eme na-emezi ihe ọjọọ against ụmụ nwaanyị mba mgbe chineke kere ụwa o nyere onye ọbụla pozishọn ya based on the bible bụ na anyị wụ ndị kristian ọ wụ ya nụ ị lekwanụ anya kwa anyị niile o nwe ebe anyị si pụta hmm. awụ m onye Umuasua na Isuikwuato local government area na Abia state hmm. ị gaa na our culture and tradition o nwee ihe anyị na-eme before some of them anyị anaghị emechakwa ha now like i lee anya onye tọrọ my father hmm. bụ Alexander Iregbu ọ lụrụ ụmụ nwaanyị anọ hmm. onye tọrọ Alexander bụ Jacob lụrụ ụmụ nwaanyị twenty or thereabout but i lee anya mpa m lụrụ ofu nwaanyị naanị i lekwanụ anya now ọ na-ahịazi ahụ ga ahụzie nwoke lụrụ nwaanyị abụọ ma ọ wụ atọ but ha na-adịkwa ị ga-ahụ na our culture is changing gradually but in our society still now a ka na-recognize that ụmụ nwoke nwere right ịlụ more than one wife but ị ma na education abatala ihe na-echange like mụa now adị m sure na m chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ maka ihe dị na ihe dị na ịlụ nwaanyị abụọ awụ nwobere ihe ịlụgo ofu nwaanyị naanị sef o siri ike so ọ gaghị adị mma a sị ụmụ nwaanyị ị bịa gaa na-compare onwe gị na nwoke o ụmụ nwoke mere nke a m ga-emekwa nke a mm. ọ gị ga-elose ma ọ wụkwa ndị bekee mm. nwoke kwaa iko na a ga-ama ya aka n'azụ nna ị gbalịala Ndị gbalịrị. na ị wụ dike hey so ị ị ga-ahụ ya Ọ gago dị buru onye a. chineke m oo. like mgbe anyị dị na okorobịa anyị na-ekwu okwu like oko- okorobịa okorobịa anyị na-ekwu ụmụ nwaanyị anyị ji- which we have slept with or ya jaala a ga-asị na anyị dị ike na wonderful nwaanyị unu anụkwa Yeah, nakwa na anaghị asị na achievement. Ew. but o nwee nwaanyị adị m sure ọ maybe very few women gaa nọ na clique ha na-asị na mụ na onye a arahụla mụ na onye a arahụla mụ na a gaghị ekwu ya la ọ gaghị adị free to talk about even though most of them bụ ụmụ nwanyị single women have done that slept with so many men but ha gaghị abịa na-akọ ya otu ahụ ngwanụ so nwoke na nwaanyị dị iche ka ụmụ nwaanyị kwere ụmụ nwoke kwekwa ị na-anụ ụra abụghị ụmụ nwaanyị o justice to ụmụ maazị nwaanyị Emenike biko o nwere akụkọ m chọrọ ka ị kọtụrụ anyị Ee. kọtụrụ anyị akụkọ iko ya na ngaji ehe ehe ọ dị ezigbo mkpa akụkọ a- akụkọ a dị ezigbo mkpa nwaanyị ọ na-egbu ụmụ nwaanyị ị ga-ahụ na mm. nwoke na nwaanyị dị iche mm. nwaanyị dị ka iko mmiri dị n'ime ya mm. ị na-ahụ nwoke dị ka spoon ngaji ọ bụrụ na ofu ngaji na-aga n'ime kọpụ ahụ mmiri dị n'ime ya ọ ga-adị ọcha a ga-ele ya ga-asị mmiri a dị ọcha but ngaji anọ ma ise maọbụ iri baa n'ime kọpụ ahụ ofu kọpụ ahụ ngaji ahụ ị makwanụ ebe o si bịa nkọla bịa ya etizi ebe ya etizi hmm. i nye mmadụ ka ọ ṅụọ mmadụ ekwe ya but iko mmiri ahụ ofu ngaji bara inside i nye mmadụ ka ọ ṅụọ ọ ga-aṅụ ya hmm. so iko ahụ mmiri nọ dị ka ụmụ nwaanyị ebe ahụ na ụmụ nwoke na-aba onye nke jiri akwara ike ya baa onye nke jiri akwara udo ya baa onye nke ji akwara chọọchị ya baa ya ya na-aba emebiela ị ga-ahụ na a sị nwoke ọzọ ngwa ṅụọ mmiri a sị

o nwe otu ị ga-eji saa ga-asapụ n'ime ahụ gị onye bụkwa ya anyị onye bụkwa ya anyị ọ something ndị a ya anyị ọ something ndị a so e lele anya na ị kwesịghị ịcompare nwoke na nwa ma ahụ anyị niile dị iche iche iche nwaanyị nwee ọ bara uru ka nwaanyị kwanyere onwe ya ugwu jikọta onwe ya ọnụ mm. ma ọ wụkwanụ ya ihe a na-emebi ngwanụ nụ ka e leba okwu anya kedu ihe bụ aghọm n'ebe ịkwa iko ya na imekọrịta mmekọrọ nwoke na nwaanyị n'iro kee ihe bụ aghọm okay ọ dịnụ ka nke m hụrụ n'ọnlaịn nakwa ụnyaahụ

so dọkịta ahụ aga n'iru na-ekwu maka ọ doctor Njakiri postuo ya Mm. and the thing na o wutekwara nụ m ụnyaahụ ị na-aghọta so na o nwere patient ya the woman rịara cancer Mm. so the woman wụ fighter though she overcame the sickness ị na-aghọta ị ma survive ya and ihe a- ihe a nwaanyị ndị ahụ wụ di m na-echeatigodi na ọ gbasaghị ya M ga-anọ. ee ọ ga-anọ na ọ chọkwanaghị iru phone di ya nso to avoid BP even the doctor na-asị na ọ kaara ya mma na BP ahụ gbuziri ya karịa na ọ survive chara cancer HIV egbuo ị na-anụ onye na-afight cancer ị ma na ahụ gị niile dịzi open hmm. ị ma ma medications ma ihe ndị ahụ niile hmm. nwaanyị a survive chakwara cancer for a year and ihe ọzọ na nkwasịrị bịa tụo ya n'ọnụ mgbe ahụ ị mana ka eh, HIV abala nụ and di ya ama ebe o si na-ewute m na di ya ahụ makwanụ na o bu ọrịa na-aṅụkwa ọgwụ ọ dịkwa na m gwakwara nwunye m ngwa sị nne m o, ebutelanụ m ọrịa ị na-aghọta ngwanụ ka anyị chọrọ ụzọ anyị ga-esi prevent ọgwụ nwanne nnukwu nna m ehi exactly nwunye m enyi ọkwa ya nwe jidere n'ahịa ọnwụ na ndị mba na-aga gị ị ga-eji achawa ụmụ gị nwunye m enyi ahụ ibute ọrịa as as a um, partner dị trustworthy ị na-aghọta ịhụrụ nwunye gị ahụ n'anya maka ịhụ di gị na gị gwa nna lekwe o a sị na ma mmehie adịghị mgbaghara aga adị ama m ma ị na-aghọta hmm. otu a ka nwaanyị si mgbe a gara hospital check ya ọ wụ na ihe abala 8 chike nwaanyị na-ebe akwa nwaanyị na-ebe akwa na-aṅụ ji nwaanyị anwụọlụ ugbu a ụmụ ya anwụọ ndị akpa ha anwụọ di ya ka dị ndụ hmm. m abịa hụ na comment section mmadụ abịa comment na tina otu a ka mma nke ya shi nwụọ na ibu na mma ya na ọzọ ọzọ dị 14 years Ị na a mpa ya ka dịkwa ndụ na the woman cheke na mma ya nọ n'ifu na mgbe ahụ mgbe ahụ dị 14 na mma ya mere ka ọ ghọtagodị n'ihe nọ na-eme mere na o ji dịrịzie aware ama m ma ị na-aghọta LG mana gwa mma ya gwara sị ya elekwe elekwe ihe mpa ya mere ya na mma ya nwụdịrị anya mmiri na-atasịkwa nwaanyị ahụ n'anya gị sị m na nwoke ịgba n'iro na ọ dị mma kwa gị sị m na ngaji ahụ na a ga-asacha ya asacha nke a ga-asacha na asacha mgbe ọbụla dure na-ekwu okwu ọ dị anti ụmụ nwoke mm. and ọ dị ka ọ dị too much n'ahụ ya so ekwesị kpetụrụ adị uru ekpere but ihe dị mkpa bụ na every man mm. nwoke ọwụla lụrụ nwunye kwesịrị ịdị responsible mm-hmm. exactly responsible ịkwanyere nwunye gị ugwu ị na-aghọta mm-hmm. ịmake sure that i stickiri with her but ahụ gị ma ahụ gị ekwegị istick to her make sure na ị dị responsible enough ime observe every health tip ị ga-eji protectia onwe gị protectia nwunye gị mhm. ihe a na-ekwu na-agbasakwa nwoke gbasa nwaanyị onye ọbụla lụrụ di ma onye ọbụla lụrụ nwunye kwesịrị ịma na ị na-agba n'ezi ihe ọbụla i butara ị ga-ebula ya ụlọ ihe ọbụla i butara n'ezi ị ga-ebulakwa ya ụlọ gị so ị ga-emake sure as nwoke ị na-agba n'ezi na-euse okpu nnabuenyi okpu nnabuenyi adịrọkwa oke ọnụ ọ sị na chineke nyere gị ego gị chọọ ịgba n'ezi ga-achọ o- and ị na-agba n'ezi ahụ kwanụ which i don't say it is okay make sure na ọ wụ ofu onye ọ wụghị gaa ebe a gaa gaa nke ọzọ gaa hụ onye a ọ sị na inwe one side chick maybe na inwe ofu side chick ị ga-emake sure ọ sị na ị trustọla onye ahụ mm. ga-eduru ya gaa hospital mm-hmm. e mee ya test elu na ala ma i jighị ego ịkwa iko hapụ ịkwa iko onye lụrụ nwaanyị ma i jighị ego hapụ ịkwa iko but ọ sị mgbe ọ bụla ịkwa iko gba gị n'obi gaa hụ na ijighị ego shut that idea it is useless with you you cannot i nwee ego inye nwunye gị dị n'ụlọ ga-enwe iji kwa iko ị dị iberibe ị dị ezigbo iberibe so for me ka ka m kwuchaa one wụ na ị ga-emeke sure na ị na-eyuzu okpu nnabenyi ọ wụ sị na ị chọrọ ịgba n'iro then secondly ọ sị na ị trọstụọla nwatakịrị ahụ gị na ya dị n'ezigbo mma ị ga-eduru ya gaa hospital emee ya test niile ọ sị na ị chọghị iyuzu okpu nnabenyi hmm. ị ga-eme onwe gị ga-emekwa ya ụnụ ahụ ya ụnụ amarụ na ụnụ abụọ dị safe but

ma ị chọkwana ya again ị ga-ama na ihe gbasara ịdị ime ịma na ụnụ abụọ awụghị ụmụaka mhm. nwaanyị ọwụla nwoke chọrọ ha abụọ chọrọ ịdị na mma kwesịrị ịma ma nwaanyị ahụ ọ makwa onwe ya o nwere ụmụ nwaanyị wụ na ha etoola ha wụ na but ha amaghị onwe ha ha amadụ mgbe period ha wụ ha ama mgbe nọ na ha amaghị so ndị ahụ ama onwe ha but ha eburu ibu n'ahụ mm.

dịka ana m asọpọtụkwanụ ma nwaanyị ma nwoke hmm. ichiti na ọta hmm. ehe ị ma na cheating ọ na-esokwa agbasakwa ezinụlọ hmm. maybe spiritually ka m sị for example eke nwaanyị nke na-eme eke nwoke na nwaanyị emewele ihe ime ụmụ ahụ na-araghị ahụ ha kachiwa feelings ịmakwa na onye a nwoke a alụọla nwaanyị ọ gwakwara gị n'agbanyeghị na ụmụ nwoke ndị na-anaghị ekwe ekwe na ha alụọla nwaanyị ọ kwa ị na-aghọta Mm. o nwere ike ịmakwa na nwoke alụọla nwaanyị gị chọwa ka ebe abatakwa na ezi na nwoke ha sị mba na ị ga-abata ụfọdụ ha nwere ike ha bịa gawa diabolik Mm, mm, that's gaa gwọwa ọgwụ Chọọ agawa ebe ndị dibịa. yes na maka na o nwere nke m hụkwara ya ma gị na-aghọtakwa ime otu soshal midia ọma ka anyị na-ahụcha ihe ndị a niile nwaanyị fụ di ya di ya mechara nwụọ di ya bifo eziokwu apụtaji ihe onye ọ wụrụ nwaanyị ahụ ya na ya bikọs n'oge na ọ ga ha na na-akparị nwoke asịkọ na ọ ga-ala ya nke nwaanyị agapụrụ ezinụlọ hmm. njem even hmm. nwoke atọ na-aga esi ihe onye na-akụ nwunye m ụmụ iwe chụcha ya n'ụlọ ama m na-aghọta kpakasịcha for how many years ama m more than 20 years ụmụaka etotezi m ahịa nwoke anwụziela before the girl apụta bịa kwuo ee gbaghara m o na ọ mụ gapụkwara unu njem Chọị. mgbe ihe ịhụnanụ ọgbaghara na ewetara na ezinụlọ a Chọị. ugbu a na nwoke ahụ abịa ka bịa nwere n'ime ọgbaghara ahụ bifo Mm. eziokwu ahụ apụta ana ihe a- ihe na-esokwara mebi ọtụtụ ezinụlọ ma ị na-aghọta ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ Mm. bụ ịma ihe a na-emenụ na soshal midia akụkọ a- anyị bu bịa kedu otu nke nwoke a si na-ahandụlụ issue a kedu otu o si na-eme ọ na-ekpuchi ya ekpuchi ka o kpughere ya ghere ohe em ka m titụ ọnụ na ihe gbasara ihe a ịma na em ndị bekee sị na you cannot determine how a hurt person should react that is to say n'igbo onye e mere ihe ọjọọ ị gakwa agwa ya otu ọ ga-esi kpaa agwa maka hmm. agwa ya nwere ike ịdị iche n'iche ịma na agwa mmadụ ka o si react to ihe mere ya nụ dị iche n'iche based on personality anyị otu ihu anyị dị different otu a otu agwa anyị dịkwa iche n'iche so but ihe m ga-ele anya wụ ọ wụ na ihe a mere ihe onye dị ka mụnwa Chineke ekwela ihe ọjọọ nna ọ ga-agba agba ọ sị na ihe mere onye dị ka mụnwa otu m ga-esi handụlụọ ya echeghị m na otu nwanne anyị nwoke a ji mee ya ka m ga-eji mee ya hmm. one wụ na na nwunye m mere ihe a awụ na m ga-achọ ịgba ya ọtọ n'anwụ otu ahụ because m ga-achọkwa ka o nwee future chineke chineke sị na mmadụ mee gị ihe ọjọọ nwee obi ka a kpọ ya mgbaghara hmm. so for me one wụ na aga m adị interested ịgba ya n'anwụ ka onye ọbụla ahụ lekwa ihe nwaanyị a mere na mụwakwa wụ nwoke aga m achọ m na-apụ n'ezi a na-asị m ọkwa ọkwa nwoke ahụ ọkwa nwoke ahụ ka nwunye ya ka nwunye ya mere ihe a ewu arịlị so achọkwara m ịgba onwe m kwa n'anwụ nke atọ wụ ụmụaka m ụmụaka m aga m achọ echi ka e jiri ihe ahụ nne ha mere na-akwaghị enwe po e postụrụ online na-eji na-akwa ha emo ma na school ma ihe dị iche n'iche ịhụ na ihe atọ a ọ ya ga-eme aga m achọ ime ya public aga m achọ ka ndị mmadụ mara aga m achọ ịgba ya n'anwụ ọ wụkwa na mụ na nwaanyị ga-ebikwa ọzọ o mụ na ya nwee ike anyị ga-ebizikwa ọzọ but a ga-eji nwayọọ nnọọ m asị ya nne gawara onwe gị ka m gọrọ onwe m mm. because nwaanyị ahụ nwere ike o sikwa Abịa ọ gaa Lagos ya enwetakwa nwoke ọzọ biwekwa ndụ ya mm-hmm. so m ga-eme ya quietly peacefully onye ọbụla agawara onwe ya that is how m ga-handle ihe dị otu ahụ nke a wụ ajụjụ nke ikpeta m azụ hmm. ajụjụ a gara mmadụ niile hmm. e nwere alụmalụ di na nwunye nke kacha mma hmm. ọkwa gị alụmalụ di na nwunye kacha mma onye sị gị na nke m kacha mma ọkwa asị ndị anyị na-ewu ama m na mụ alụbeghị m maka na a ga-asị gwa na gwa na-ekwu ekwu ị lụọla Mm. iji ama mana ị ga-ejigodinu with ndị gị na ha bi n'ụlọ even ụmụnne gị godinu gị na ha na-enwere isi- ihe a na-enwere nsogbu ya fọzie onye onye onye si mba ọzọ onye si training ọzọ otu e si zụọ ya dị iche Okwu- ihe a, nkwenye ya na ihe niile dị dị iche iche gị ma na ọ ndidi ịhụkwa na nke ndị ọzọ ndị lụkwaranụ alụ gị ma na ihe ndị anyị na-enwe gịnị ndidi ha ihe ndị bekee sị gị na love is not usually enough ọ na-awụ ịhụnanya maka na o nwee mgbe ọ ga-erugide otu a ị ga-ajụzi onwe gị gịnị mere m ji lụọdị onye a na o nwere agwa onye a ga-akpa gị sị gịnị mere gị ọ dị gịnị mere m attract n'ebe onye ahụ nọ sef mana ị bịa chetakwa na o nwere ihe ọzọ ị hụkwara ị na-aghọta gị liliwakwa obi gị na onye ahụ eme gịnị a nọrọ gị were ndidi werekwana nghọta understanding nghọta ịghọta onye a gị ma na nna iwe awago onye a o nwee ihe onye a ga-eme gị pụọrọ ya gị gị lepụ ya anya Gazi ka e lepụ ya anya. Ehe, ọ wụghị obere ihe gị kpọọ ya ihe Mm. ama m ị na-aghọta Mm. Ehe, ọ ya wụ ọ na-aga aga Ajọgo kee ihe i nwere ikwu n'okwu a na na ntụnye nke m echerọ m na e nwere any perfect marriage maka na everybody onweghị onye dị perfect mm. dịka i si kwuo mgbe anyị na-ekwu okwu um, mother in law anyị sị onwe onye ọbụla adịghị perfect onweghị onye dị perfect mana mmadụ abụọ edecidego na ha chọrọ ịlụ na ha chọrọ ịlụ ihe ha ga-emenụ wụ iji obi nnabata eso ibe ha hmm. maka na e nwerọ onye ga-asị onye nke a emejọtube m before onye nke a emejọtube m hmm. so ị jụọ m m ga-asị gị na e nwerọ ihe ọbụla dịka perfect marriage then ihe na-esokwa na-ehelpụ alụmalụ di na nwunye wụ communication exactly na-agwa nwunye gị na-eseek her opinion because maka na o nwere some things nwaanyị nwere ike ịsị gị lekwe lekwe emekwala ihe otu a Mm. mee ya otu a Mm. i lee anya i mee ya otu ahụ nwunye gị si ka ị mee ya ụbọchị a Ya na-aga ọ kacha aga mma. ihe na-aga aga ị na-aghọta Ya ihe m kwuru. zie mere ike kee ihe i nwere ikwu okay n'okwu nke m ndị bekee sị na there is no model marriage Mm. o nweghị alụlụma di na nwunye ọbụla a ga-asị na ọ nke a nnọọ Kacha mma. na ọ ya wụ the perfect na otu a ka a ji alụ alụlụma di na nwunye o nwee enyi m nwoke ọ wụ wụ na nwunye ya nwere ike ịkpọ ya from ụtụtụ ruo n'abalị ọ gaghị epick ọ wụkwa na ọ na-eme ihe ọjọọ ọ wụkwa mgbe ọbụla ọ chọrọ ka ọ ga-akpọghachi ya sị ya nne how far but mụ na onwe m kwanụ ebe ọwụla m nọ nwunye m kpọọ m m epikie so one day ya asị m nna ọ gịnị kwanụ ị na-ahụ na nwunye m ga-anọ nnọọ kpọọ na m epikie mgbe ọbụla m chọrọ m akpọghachi ya gwakwaghị na-eme otu a m asị ya nna lụwa style nke gị nke gị mm. hapụ m ka m lụwa my Gị bụ own onye style ya bụ nọ n'ụlọ o nwe ụmụ nwoke wụ na n'ụlọ ha ha anaghị agatụ na kichin and udo dị but o nwekwa ụmụ nwoke na-aga na kichin sichaa nri udo dịkwa so o nweghị perfect marriage o nwe nke ị ga-enweta ihe niile ihe niile ị chọrọ n'ụwa dị ya na-agwa gị before ị ga-asị na ị chọrọ ịlụ nwoke ji ezigbo ego maybe ị gaghị na-ahụ ya anya mgbe ọbụla mm. ị ga-asị na ị chọrọ ịlụ nwoke na nwe nwe nwe akwara ike maybe o jighị ego so ị ga-echuzu ihe a na-akpọ ya oven ihe ahụ ị chọrọ ị ga-echuzu ya and ị chuzuo ya ị ga-amakwa na ihe ọzọ fọchara afọ ọ wụzi ndidi ka ị ga-eji soro ya ọha na eze ndị igbo anyị abịala na njedebe nke okwu a nchịkọta ya bụ o nweghị alụmalụ di na nwunye nke ka mma hmm. ọ bụ onye ọbụla nke nke ya dị mma nke ị lụkwara ị gaa n'ụlọ gị nke i ji amụrụ i jiri nwayọọ i kpuchikọta ya mhm. n'ihi na ọ wụ onye a wụ igbo tụrụ ilu sị ọ wụ ikuku kuo a hụ ya bụ otele ọkụkọ so ya mere ị lụrụ di ọma ma ị lụrụ nke ọjọọ na-ekpuchi o nwe onye ezinụlọ ya ka mma ọ mgbe i buru nke gị pụta iro ị hụ onye ụwa hmm. nke ụwa nke ya anyị ji aka akụkọ ị na-aghọta akụkọ mụ na ntụnye nke mụnwa ihe mụnwa mara na m ga-ekwu n'okwu a wụ gị wụ di gị wụ nwunye lekọta nwunye gị anya nwunye kwanyekwaranụ di gị ugwu ọ wụ na o nwere esemokwu ọbụla nke ọbụla merenụ ọ dịrị unu i jiri nwayọọ ị kpọkọta ya ọnụ ma ọ kwanụ ị gakwuru ọ ka njọ i were nne di kụwa were nna di ọ i were mother in law nke ndị oyibo kpọrọ mother in law ị gakwuru ya gị na ya abụọ na-ekwu okwu na-akparịkọta o zi unu other step forward ị na-aghọta ọ wụghị ihe niile buru ya bubatawa na social media a na-adọrọkọta ya ị maghị otu nke ha dị e were unu ejiri ya mee kọntent e ji mee kọntent na ejiri ya mee kọntent a chịa ọchị kọrịa akụkọ kọrịa akụkọ anyị abịala na njedebe nke ihe omume nke taa ị gaakwa na all social media handles anyị na-azakwa ife nkili ị gaa na Facebook anyị nọ na TikTok anyị nọ na Instagram anyị nọ na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X ife nkili ife nkili ife nkili ife nkili